Anthu onse mwawaona apa ndi Mchewa. Malangizo amene tidalangizidwa ni akuti tiyenera kukhala ni ubale wabwino. Ngati Mchewa ali patsogolo, tizingoona Mchewayo. Bwana Sosten Gwengwe, chilombo cha dambwe limene suchidziwa chimasoweka nyimbo kuti utsogolere.
tithane ndi anzathu auko cholinga chathu tikufuna kuthana ndi anthu oyipa apa central region okay mmaziwa loya charles muhango mmamziwa gabadinho muhango mmamziwa bazuka muhango mmamziwa chimwemwe muhango mmamziwa tiwonge muhango mmaziwa a muhango ambirimbiri ma ndikuwuzeni chinsinsi chake ndi chakuti anthu onsewo ndi mhango ineyo palibe chibale ngati chinalipo chibale ndi ndi chakalekale ndiye leroli ndifuna tikambirane za chani za zimene mumakamba malinyero inuyo makamaka zonena kuti atumbuka ndi anthu ozikonda zonena kuti atumbuka ndi anthu atsankho leroli it stops here okay ndipo Ku Malawiko ngati pali lamulo loti silinalembedwe koma ndi lamulo loti aliyense amalikhulupirira, number 1 akuti atumbuka ifeyo kaya ndife atsankho, number 2 ndipo musazayerekeze kumpasa mtumbuka udindo olo u president Malawi ati muzafuna ngati kuti mutafa ndikuyikirani screenshot ya dada inayake imene ayika pa one of my posts. Ku Malawiko nde ndi daily koma magaye. musanamvetsere kaye zimene ndikufuna ndikambe ineyo mvetserani kaye izizi eh, kumalawiko ngati kuli anthu amene amadana ndi mitundu ina nde ndi inuyotu chifukwa mwamva zimene akunena amfumuzi mwamva zimene akunena adawuzi inuyo Machitidwe anu, anzathu akumwera, anzathu aku, apakati inu, machitidwe anu ndi oti mumayang'ana mkati mwa nyumba mwanu, koma poyankhula mumati ifeyo atumbukafe ndi amene tili atsankho hmm? ne mumayuza timatrick tanu language chani but we see through you palibe siku limene inuyo eh, simmasiya kuyankhula izizi ati tivotere mchewa nzathu eh, ndipo mcp mmaitenga ngati chipani cha ndani chakumtundu ndi zimene akuyamba za dpp kumene koko awawo enawa samapanga zimenezi ndi udf koma chodabwisa ndi choti chimene mukuyankhula zimene mukupanga ndi zatsankho mm? mmene a mcp analowa mboma onani kabineti onani kabineti achewa ndi ambiri alomwe ndi ochepa mmene alomwe analowa mboma nthawi ya bingu nthawi ya peter muthalika alomwe mboma anali ambiri enawonso kuchepa imeneyo ndi tsankho koma mmatembenuka ndikumanena zoti chani atumbuka ndinu atsankho wamva ndendiyambire pa Mau mau Bingu, Phax Bingu. Bingu akuti anadandaula kuti kodi zikutheka bwanji kuti ku Chanco eh, kupezeka atumbuka ambiri ndipo ukapita kuma department ku atumbuka ndi ambiri okay. ndi pachifukwa ichi ichi tiyambise quota system ndimene ananenera Phax Bingu zomveka ndithu kunena kuti okay ngati pali vuto la access to education tertiary education uh, likuyenera ikhonzedwe koma justification ya bingu inali yoti atumbuka achuluka kumenekoko ndifuna ndibwerere ku argument ndanena ija yonena kuti kodi achimwemwe mhango agabadinyo mhango eh, ndi abazuka mhango pali ubale inuyo titati tikuwuzeni kuti kaya mati ine ndine message james eh, ine ndine Franklin Roosevelt, kunena kuti, Tatiuzeni mayina anu enieni. Ambiri ndi a Gama, a Phiri, a Banda, chimodzimodzi atumbukafe. Eh? Kaya anyirenda nde ndi mbwee. Kukumana anyirenda pawiri, anyirenda awiri pa, pa bungwe lina ake sizoti ndekuti anthuwa akudziwana kapena kuti ali pa upo. Eh? And Ngati inuyo nokha mmene ananenera a Bingu muja kunena kuti okay ku university kukumapita atumbuka ambiri nthawi imene ija list ikatuluka anthu akukatoto ambirimbiri kuphwezi ambirimbiri okay ngati ku university kukupita anthu ambiri akumpoto nde mufuna zizitheka bwanji kuti ikafika nthawi yogwira ntchito akumpoto azikhala ochepa kumene koko eh? zili ngati izi nzovuta kumvetsa kuti kodi logic yanu ndi yoti chani anthu amene amapita ku sukulu kwambiri ikafika nthawi yoti okay tiyeni tilembe ntchito anthu amenewo alembedwa ambiri unless ntchito imene ndi yaulebala ndiye izizi zomanena zoti kaya mukalemba mtumbuka mmodzi nde kuti pakampani pamene pakhala atumbuka okhaokha its rooted in kunena kuti ma surnames athu ifeyo ndofanana Mmaona ngati kuti anthu awiri ndi amodzi. Mmaonanso ngati kuti chifukwa choti inuyo ma surname zanu si amodzi ndiye kuti inuyo eh, simuli pachibale. Iyayi. Kuli atumbuka ambirimbiri, kuli amuhango ambirimbiri, kuli abaghaya ambirimbiri oti timangowamva, timangomvana si abale athu. Mayo ena ake a muhango kuti awa ndi a muhango akuti ndiye siyani izizi izi. its hate eh? mukuheta anthu za uchitsiru inuyo ndi amene muli atsankho kuyambira akamuzu banda amene akamuzu banda atabwera ku malawi kuno eh, chimene anapanga iwowo ndikunena kuti okay ndabwera ineyo eh, ndine mchewa basi kuyambira leroli tipanga dominate dziko ilili inanena kale kuti anasintha dziko ili zina la malawi linachokera ku maravi kingdom kingdom ya kumtundu kwawo maona akuti national language anapanga prioritize language ya kumtundu kwawo nde pali kagulu kambiri koti sikamasata zinthu kamaona ngati kuti ati language imene amayankhula anthu ambiri ndi chani ah, ndi chichewa iyayi ife tinayankhula chichewa chifukwa choti munatipanga force kuphunzira chichewa munapita ku chancellor college kukapanga chichewa board ndipo munayuza ma brutal means kuthesa chitumbuka kuthesa chiyawo ndi kuwotcha mabuku Im- imagine kuwotcha mabuku ndi kuthamangisa anthu uku kuthamangisa anthu uku just to force your agenda through nde nthawi zina tikakhala kuti tili ku malawi kunoko tikakhala kuti tikutani eh, tili pa mtika pena pake anthu amaona ngati kuti ndife zisilu chifukwa choti si- si- si ife achewa ndife zisilu chifukwa choti sitiyankhula chichewa amaona ngati ife ndi a number 2 dziko ilili muli anthu ambirimbiri muli anthu ambirimbiri musamazipope dziko ilili ndi la tonse ngati mu- ngati mungofuna li- li- ligaweni kuti we are happy tipita ku Tanzania koma zomatinena zoti kaya ndife a sankho eh? ineyo monga munthu ineyo morton baghaya vaya ku geli kumaliza geli ndipite ka organization kena kake chifukwa choti ndapezana ndi tumbuka wina wake uko ndizizindi thupi zili ngati ku national team kuja national team ya ya azimayi ya netball kumakhala azimayi kumene kujaku eh. more often than not amakhala ndi ma surname aku karonga uku amodzi eh. chifukwa choti fanzi yawo karonga imakonda izi zizothamangathamanga sports chani then anthu amanena kuti national team ya atumbuka komano national team ija ikatembenukano ndikukhala kuti kuli anthu amene sali akumpoto palibe munthu amene amanena kuti national team ya achewa kuli ma organization ambirimbiri yoti kumenekoko kulibe anthu akumpoto palibe anthu amene amanena kuti kumeneko kuchitika sankho ndiye inuyo mmangoderera munthu wina ake yoti mupangirepo projection timanena kuti projection anthu asankho so far amene tawaziwa ifeyo amene tawaona ifeyo ndinuyo Achina Chakwera, achina apm, Peter Mutharika anachita kuyankhula pa foni atamupanga record ya MIJ paja kunena zonena kuti ah uja ndani uyu Chimunthu Banda ndi ndi ndi mtonga amene uja eh? palibe angamvotere amene uja ndi mtonga ndi mmene mmaganizira inuyo nde mmabwera apapa kunena kuti ah mtumbuka sadzalamulira dziko ili chifukwa choti atumbuka ndi anthu atsankho timangokuonani timangokuonani atsankho ndi inuyo atsankho ndi inuyo eh? tikakhala mmini basi muja ati anthu awiri akuyankhula chitumbuka basi mwayamba ndiozikonda amenewo hmm? ndiozikonda olo pa facebook page pa ineyo pa eh? ndikaposta post inake ya chitumbuka eh? pamabwera anthu enaake yankhulani chiyankhulo choti aliyense akumva nde amakomenta mene iyi ndiwozikonda awa ndiozikonda hmm? inuyo mukapita ku mzuzu mayankhula ndi mzanu mwachoka ku lilongwe muvaya ku mzuzu muli mmini basi mayankhula chitumbuka ndani amanena kuti inuyo ndi ozikonda basi ineyo olo chani olo research ya ineyo ya pa undergraduate ndinapanga zimenezizi language carries power inuyo mukuyuza timatriki timenetoto kunena kuti musunge mphamvu mpakana kalekale nde panopa zaoneka kuti it's not that it's, it's not just achewa amene mukupanga zimenezi alomwe nawo akuzitengera koopsa zinthu izizi yafika paja poti ma supremacy ya matribes yafika powawasa nde titani ino ifeyo tilibe manambala sitiberekana ngati mbira eh? inuyo muli ndi anthu ovota 2 million uko kumwera kuliso anthu ovota 2 million nde mukamamenyana ndekuti uyalowa mboma mukuononga uyakuba uyakuba uyakuba eh? kenako mukafika mu streets kumenyana namba plate yakuthyolo eh, namba plate yakulilongwe uyu kumakhapana chani ifeyo we don't want that hmm? nde mumatinena paja kuti atumbuka ati ati timavotera amene wabwera Amene wa, wa, watipanga promise iyi ndiye ka politics ndi zimenezozo kumva mfundo za munthu uyu watibowa mutayeni inuyo simusintha mumavota chifukwa choti inuyo ndale zanu ndi za kumitundu inuyo ndale zanu poha isi inuyo ndale zanu ndi za kuni- za kumitundu si ndale zimenezozo hmm? si ndale zimenezozo ndale iyo afunika umve mfundo upange analyze then uvote based on chimene munthu atapange mukuononga dziko ndinuyo then mukumabwera pamene pajapa kuzatipanga gaslight awa atumbuka inuyo ndi odzikonda dzikoli anthu amanena zimenezi kuli mabungwe amene oti mtumbuka ulo akangokhala bwana ulo ndi garden boy amakhala mtumbuka koma pitani pitani ku, ku, ku ma state house uko pitani ku- kuchani kuma capital hill kuyambira driver eh, kukafika receptionist kukafika bwana atakhala mchewa palibe munthu amene amanena kuti oh, there's something missing there's something wrong chifukwa ndi mmene zikuyenera kukhalira capital hill ili kutiko hmm? capital hill ili kutiko ili ku Lilongwe ndi munthu akakhale eh, mtumbuka garden boy kumenekoko ndiye inuyo mumapanga focus pa zinthu zachabe anthu amene mukuwapanga blame eh? sizikugwirizana ya ndiye musatinamize anthu atsankho ndi inuyo lero lino tikumasuleni mumakonda kumabwera apapa kumatipanga gaslight chifukwa choti ifeyo sitinasinthe ma surname athu kumasanduka chani eh, eh, eh, Morton James mm? Morton Fitzgerald mm? ifeyo tinasunga tinasunga ma surnames athu aja and now ndife ma victims eh? kumandipanga compare ndi munthu oti sindikumudziwa kuli midzi yambirimbiri uh, gondwe nde ndi mbwe sizoti gondwe aliyense ndi m'bale wake wa Goodall Gondwe eh? sizoti kaya ndani iyayi zili ngati aphiri agama ndi and, and the like nde please Nde please give us a break tisazamvenso zimenezi zonyera atumbuka ndinu anthu atsankho ifeyo we know kuti anthu atsankho ndinuyo eh? mukamayang'ana boma lija eti inuyo mumaganiza in terms of lili mwa mchewa mchewa nzathu basi asachoke amene kamuzu mchewa eh? ndekuti kuli alomwe uku ndekuti kuli ayawo Ndiye kuti kuli Asilamu, identity politics ku Malawi kunoko ndiye ndi ndiyovuta kwambiri. Hmm? Ide- Identity politics ku Malawi kunoko ndi ndiyovuta kwambiri. Identity politics ku Malawi kunoko ndiye ndiyovuta heavy and inuyo ndi amene mukupanga exas- exacerbate. Komano mus- mungatipange gaslight kumanena zoti kaya eh, atumbuka ndi atsankho atumbuka ndi atsankho. I work too hard for this shit. kumanena kum- kumazandiuza zoti ineyo kaya ndani mm? kaya chi- ndi- ndi- ndi- ndili pamene ndili pa chifukwa choti kaya some tumbukas put some rhymes iyayi mm? kumene ndimachokera ifeyo kumlowe mm? kumene ndimachokera ifeyo kuRumphi zimakhala ngati mpikisano mwana sevaya kuchani kugeli chifukwa choti kumenekoko kulibe kalikonse olo headquarters ya boxing ili ku Lilongwe ku Blantyre nde timayenera kuwekha kuvaya ku school is the only way tingakapezeke kuchani in the corridors of power nde talimbikira kumenekoko takhoza chani kenako nde muzatipangiranso get kuti ayi iweyo chifukwa choti ndiwe mtumbuka eh, ima kaye apa hmm? kuyang'anayang'ana kuti ndi ndani amene wakuthandiza kuti ufike apapa mukupanga belittle effort imene tayikamo kuti tifike pamene tilipa hmm? palibe munthu amene anabwera eh, kunene kuti iyayi tinawekha kufika pamene tilipa kuvaya kugeli kaya kupita inuyonsotu kuMalawiko ndi is open system you can work hard ndipo kaya ku- ku- kunyumba kwanu ndikosauka chotani ukayika effort ubreak ulowa muchani mumaelite maloya ambiriwo amayambira from zero eh? kuwerenga kwambiri kenako kusanduka chani kusanduka loya ukasanduka loya automatically walowa muchani mu top society kuMalawiko koma ayi ndithu eh, atumbuka this atumbuka that and then kumalawiko eh, kuli anthu ambiri mbiri kumalawiko kuli anthu ambiri mbiri ena oti si- sizimakhuza kumene achina kasambala eh, achina mwenetete achina mwakikunga achina fanz yakuChitipa siyitumbuka anthu akuKaronga satumbuka kuli atonga koma kungomva dzina lina lake muona ngati kuti tikafi ikafika ifeyo tikapanga ndalama mu lilongwe munomo ndiye kuti timafika pa agenda Eh, nyirenda wapanga ndalama zilinga iwe gondwe ndipo sako iwe." stop it stop it anthu osatidziwa samagula ufa kwathu ena watakumana tonse tili ndi mavuzi kale eh? ifeyo we came here each each each each by way of katoto ukamenya machani ma entrance ukoko kubwera mtown kumazawekha inuyo mukuona ngati kuti tabwera kunoko chifukwa choti ndi atumbuka no stop it stop it inuyo ngati mu kuli mafield ambirimbiri oti atumbuka sitingayambe kuli mafield ambirimbiri oti atumbuka sitingayambe business eh, athletics chani hmm? palibe mtumbuka amene amanena kuti ah, kodi ndi chifukwa chani anthu ambiri amene amapanga amalowa ku polisi hmm? amene amapita ku army si atumbuka nde leroli mukabweza zoti ife tiziti tili ndi sankho eh? some, some random nyirenda ineyo tikugwirizana kani and ndalama zimene ndingapange ineyo kuntchito kwa ine kaya kati ku organization kuli chani kuli atumbuka ambiri mukuona ngati kumeneko amagawana ndalama and am, ali ndi upo wanji what type of cabal is there and kodi upo umene ukakhala kuti pali achewa okhaokha ola tumbu ola ngoni ola alomwe okhaokha kodi umas- umasiya kukhalapo siyani za tribal politics bweresani mfundo pa tebulo izizi zabowa panopa ngati mukufuna dziko litingotani tingogawana because going forward ifeyo izizi izi we will not accept tabwera mBlantyre muno kumatiuza za uchisiru hmm? ah, mwabwera mBlantyre chifukwa cha gere motherfucker yes yes motherfucker hmm? ife sitinabwere mBlantyre kuzaba hmm? sitinabwere mBlantyre kuzaba and Blantyre iyi ndi inali yazungu kalekale kunalibe anthu kuku hmm? aliyense ndi obwera koma you single us out chifukwa choti mukanika kuyankhula chiyankhulo chanu tinanena kale kuti kachiyankhulo mukunenaka munatikakamiza kuti tiyankhule hmm? in an ideal world aliyense amene akuyankhula chizungu timakupasani ulemu chifukwa choti simumatha chizungu kuyankhula chichewa ndi ma ndi accent kuyamboso kuti kuti kuti kuti shishas ah kuyankhula ndi ma capital letters motherfucker fuck you I say fuck you hmm? ndiye tipaseni chani tipaseni mita tipaseni ulemu hmm? tili kumalawi kunoko siti, siti, we are not supposed to play eh, number 2 kunonso ndi kwathu tinabwera kalekale 15th century tinabwera limodzi tinabwera limodzi tinapha akafula dzikoli tinalanda and then here you are thinking kuti ineyo i'm supposed to play to play second fiddle no motherfucker no eh? ndiye please chonde anzathu achichewa please chonde anzathu achilomwe eh? next time ukamanena kuti kaya ati ifeyo tili- tili tili chani and ife asankho tatipaseni umboni kuti kodi sankholi ifeyo latipindulira chani eh? tapindula nalo bwanji ndipo tafika nalo bwanji pamene tilipa eh? siyani zimenezo siyani nsanje ifeyo so far umboni umene tili nawo ndiwoti inuyo ndi amene muli ndi sankho anthu asankho koopsa mukangolowa mboma achina Chakwerapo hmm? chiloweleni mboma amalemba anthu akuchani akutchalichi kwawo amalemba anthu akubanja la Kamuzu amalemba anthu akubanja kwawo ana awo and the like then kumabwera kuti ife ndife asankho what is that what is that achina Peter Mutharikawa eh? ali m'boma mufufuze kuti a Peter Mutharika kodi ku, ku, akubanja la a, a, a, a Gertrude eh? kumene kwa azilamu awo Eh, amene ali, anali ku maembasi ndi angati? Mufufuze kuti kodi kubanja a Peter Mutharika eh, anthu amene achita bwino ndi angati? Mufufuze kuti kodi kumene koko cabinet ya Peter Mutharika eh, ma appointment aku embassy a Peter Mutharika ambiri amene anali aku, aku mtundu kwawo anali angati? Ndiye leroli msamabwere panopa kumazatiuza kumazatipanga gaslight kumanena kuti ifeyo ndi amene tili asankho iya tikuziwa tikuziwa zoti mmangofuna pobisalira pophera awemba ati kaya kubungwe lanji kaya ku NGO lanji kuli atumbuka ambiri kuli atumbuka ambiri nde basi limenelo likhale vuto tonsefe tivutike hmm? nde ngati mukunena nokha zoti ku university kumapita atumbuka ambiri nde kwinako sikumayenera kupita atumbuka chifukwa chani eh? munthu wamalize university nde usapeze ntchito

Koma inuyo ndi zikhalidwe zanu zonyasazi ndipo kunja kuno aise anthu amatiseka chifukwa cha zikhalidwe zanu hmm? ati kukukum you come from Malawi ati mumanyenga ana anu eh, ndi mbuzi zina zake za kunsanje zimene zima- zimasasa fumbi hmm? ati mmadya mbewa eh, ndi achewa amenewo si ife nde please please next time be wary Hmm? osamayankhula kwambiri eh, takupiyirani kwa nthawi yayitali koma it's time we fought back hmm? you use blanket statements you use fallacies you use illogical statements kumanena zinthu zoti mulibe umboni kumanena zinthu zoti is rooted in jealousy kumanena zinthu zoti simungazipange prove kumanena zinthu zimene mumapanga inuyo nokha eh? pure projection pure projection ati kungolemba mtumbuka mmodzi basitu only garden boy pamenepa koma magaye kodi mmaganiza bwanji ndipo is rooted we know ifeyo in fact we know hmm? atumbuka ena timaziwa zoti ineyo kubereka mwana leroli mwana wanga sazanena kuti when i grow up i want to be a president chifukwa choti inuyo kaya the majority munagwirizana zoti never eh, give power kwa munthu wa- wa- wachitumbuka i don't know kuti logic yani ndiyo- logic yake ndiyoti chani kuti mtumbuka akafika ku state house ko nde kuti eh, garden boy akhale wa Nyirenda eh, driver akhala ndi zimene zimachitika panopa muone muone kaya ndani ngozi ya ndege ija there was no, no one from the north eh? you are surrounded nokhanokha mukupanga zimenezozo koma mukufuna muzioneka ngati kuti chani akupanga ndi anzanu kaya kuti no its usually like mafana aku israel amanena zimene iwo amapanga Eh, amanena zimene iwo amapanga so that anthu asamanene kuti mukupanga zakuti zakuti ndiye guys give us a break tatopa tatopa ndi tima false accusation tatopa ndi tima stupid statements tatopa ndi tima microaggressions timene mumakhala mukutipanga subject tatopa kumaoneka ngati kuti ife ndife alendo mdziko lathu tatopa kumamva zinthu za uchitsilu eh, all over the place hmm. tiyankhule chiyankhulo chathu mukutipanga police eh, muone pachani pa, pa page pano munthu kungokomenta Chitumbuka kuti page ndi ya Atumbuka eh? awa ndi odzikonda muziyankhula chiyankhulo chimene aliyense amamva nde wina wake anakomenta lerolo ati Kamuzu Banda anapanga zoti aliyense ayankhule chichewa ndipo zimene zija zinapanga contribute to national development development yake iti kodi development yake iti Ndipo kuyankhula chilankhulo chimodzi it doesn't mean kuti uh, mukhala national unity iyayi. Tan- Tinanena kale kuti ku Somalia amayankhula chilankhulo chimodzi, ku Rwanda aja anthu amayankhula chilankhulo chimodzi hmm? ku China amene amamenyana ndi Taiwan amayankhula chilankhulo chimodzi, ku America kuja amayankhula chilankhulo chimodzi, koma ndewu daily, kumenyana daily, kusagwirizana daily, kuli mayiko kuno hmm? ngati ku south africa kuli zilankhulo 11 imakhalabe chani normal society nde please chonde give us a break please chonde give us a break Muni- mudziwe zoti kuyankhula chichewa sizoti chathu tilibe Chizo- sizoti chathu chili inferior inuyo munayuza ma state resources kupanga elevate language yanu kukhala number one kukhala kaya national language kumatiphunzitsa maliro ndi miyambo ya Achewa eh, ngati kuti ife tilibe maliro ngati ife kuti tilibe miyambo ndi kumabweranso kumadzati kumadzatipanga gaslight kuti inuyo yoyo inuyo ndi ndinu odzikonda we know kuti mmadzikonda ndinuyo we know kuti mmadzikonda ndinuyo and simunamvepo mfumu ya chitumbuka mfumu or politician wa chitumbuka kunena kuti "Ah, Atumbuka tonse tivotele mtumbuka that would be that would be condemned pompo pompo koma taonanapo mfumu akunena zoti aliyense ayang'ane maso pa mfumu pa, pa nchewa anthu ndi maminista omwe kukapereka ndalama ati watsitsa mfundo pamene ndi Mmalawi ndi andani Ineyo am honestly tired eh? I don't want any more of your shit ndipo panopa I'll call you out to your face ndinu zitsiru ma tribalist koma mumafuna muzibisa by accusing anthu ena dziko ili si la Achewa dziko ili si la Alomwe ndiye kuli mbuzi zina zimachita kunena ati atumbuka amachoka kwawo kumakatukula kwina hmm? ndinachita kumva some bitch i can't believe she said this anachita kunena kuti atumbuka amasiya kwawo ndikumakatukula dziko lina bitch what inu ukalowa mu 47 muja sizoti kunali kumuzi kwanu eh? ukalowa kaya mndilande muja sizoti kunali kumuzi kwanu that land is now private hmm? inuyonso munachita kubwera aliyense mtawuni tanena kale kuti tawuni iyi hmm? unali mpata azungu anabwera pamenepajapa kupanga survey kuti Blantyre ikhale apa kuthawa uzuzu eh? kukayika tauni kumene kujako kufupi ndi ma estate chani aliyense anachita kubwera chifukwa choti kunayamba economic activity leroli inuyo mukatiuze ifeyo kuti tikubwera kumeneko kuzatukula ku dziko loti silathu dziko loti silathu what the fuck do you think we are munthu wagula plot bobo wina akazikuuza kuti ah, ukanakatukula kwanu okay so let's, let's assume kuti eh, mukunena zoona inuyo kwanu ndikutiko kumudzi kwanu ndikutiko somewhere kwa vumbwe uku kwa thunga uku kuku kuku ku Mchinji uko inuyo munakatukula kwanuko osamangoyankhula out of hate eh? dziko ili ndi la aliyense ndipo The world over anthu akuthamangira kumene kuli town. After all tanena kuti ku Mzuzu kumpoto kulibe ma headquarters a ma office ndi boxing yomwe kulibe. Mhm. Zinthu zonse zili ku Lilongwe. Nde ngati munthu ukufuna ma opportunities ntchito zabwino to match your schools munthu munthu mas- to match your skills munthu waphunzira. Uyenera kupita kutani ku town. ndiye ubwera mtauni umange nyumba walakwitsanso ndiye munthu ukukhala mu Blantyre munthu ukukhala ku lilongwe ukatukule kumlowe eh? ukatukule kumlowe nanena kale kuti ineyo agogo a ineyo eh? zotukulazo ndiye anapanga kale anamanga kumenekoko 7 bedroom mansion yaphindulanji Nyumba ija mpakana panopa ndi zero. Kalekale anamanga. Panopa kumanga nyumba kumuzi ndi kungolakwitsa. Unless you have ma plans opitako, you can live in town moyo wako wonse, you can die in town, utha kuyikidwa konko. Komanso town iyo sizoti ndi ya ena ake iyayi. Ah, tumbukawa ndekuti basi amakatukula ku dziko lina. Machende ano basi. basi dzikolo silanuso ndanena kale kuti if you want make it clear muyike mu clear language kunena kuti atumbuka they are second class citizens nde tiziziwa komanso tilowe mutchire eh, kungonena kuti tigawane ife tizivaya ku tanzania tisamavutike dziko lili lathu Hmm? We are here ku dziko kadziko konyasa kaleka nde muzitipasanso pressure eh? left right and center upange ichi munthu someone is watching you someone is policing your language hmm? someone is policing your language someone is policing how you behave someone is always watching your surname awa wabwera bwanji pano watukuka bwanji uyu waphunzira bwanji uyu mpaka anakumaipanga even suggest kuti somehow Pepala ineyo kumanebu uko wina kanazindikira kuti mfana ndi mtumbuka ndikuchonga mwayiwala zoti tawekha have mukupanga belittle hard work ya anthu zili ngati kuti kungopita kwa some random rich man ndikumakanena kuti ndalamazi eh ndalamazi mukufukula olo pali muli ndi njoka That's how it feels anthu they are working hard ma amwenyewa eh? kumakhala pamwamba pa grocery kusegula daily ma Burundi inuyo kumangobwera kumangozatani kumangozabwebwetuka ndiye ndanena kuti that era is gone panopa we'll call you out anthu asankho ndinuyo achewa inu anthu asankho ndinuyo alomwe inu eh? and you show and you say it and wina aka nakomenta lero likunena kuti ah, ase Morton Baghaya akuyankhula iziziwa ndi akumuzi no theory ya tribalism imanena kuti anthu amene amakhala tribal ndi anthu ophunzira sakhala anthu osaphunzira iyayi sakhala anthu ati osaziwa chimene chikuchitika iyayi ndiye izizi za tribalism izi amapanga ndi anthu amene amapanga understand ma dynamics anthu amene amapanga plan for example anthu amene akunena zimenezo ndi mafumu sizoti akunena ndi anthu wamba anthu wamba amaphunzitsidwa kudana ndi mitundu inzawo by ma elites ma elites ndi amene amakhala pansi ndikunena kuti tiyeni ifeyo as a group as Achewa tipange dominate politics ya ku Malawi ndinamva wina kakunena mu, mu whatsapp group apapa ndekuti basi mchewa hmm? chewa forever chanjani alomwe ukukuso ndiye kuti akapanga plot zawo ife we are caught in the middle and we don't want to ife we don't want that in an ideal world kumafunika kuzibwera dolo apereke fundo and should be judged based on fundo akakanika vote him out but system ndipo democracy kukanika kuchitika we cannot have democracy if motherfuckers vote based on tribal lines panopa in fact we can com co confidently say kuti ku malawi kuno there is no democracy chifukwa democracy imafunika munthu eh, amene ali informed anthu amene ali malleable and stuff like that koma so far we don't have, we don't have malleability the people vote based on tribe ndiye pepani kwambiri kuti kaya inuyo ndi achewa kaya inuyo ndi alomwe kaya inuyo ndi eni akadziko eh? Munayamba pang'ono pang'ono akuti tikufuna national unity eh? tikufuna national unity ah, aliyense aziyankhula chiyankhulo chimodzi ah, ndikukatenga chiyankhulo chanu chokumatiyankhula pamene pajapa kenako panopa mukutipanga kuti tizioneka zitsiru let's not do this anymore panopa inuyo atumbuka amene mukumva mukamva wina akunena zoti atumbuka ndi anthu asankho explain to them how iwowo ndi asankho explain to how explain to them kuti inuyo as a tumbuka guy some nyirenda some random nyirenda muli kumene koko kumene muliko chifukwa cha kuwekha kwanu chisatike chifukwa cha eh? nyirenda wina amene akufanana ndi inuyo asakupangiseni kuti inuyo azikuvutisani ifeyo tititawasecha bobo akukunenani mupeza kuti aphiri mbwee pa organization imodzi ndiye izizi let's stop it let's stop it koma let's not ignore it it's one thing kumangokhala amantha eh, wina akamanena lero lino ati kaya khumbo kachali hmm? khumbo kachali anatenga mabedi ku mponela kukasiya kwawo so assuming kuti story iyoyo ndiyowona assuming kuti story yoyo ndiyowona That makes Khumbo the man eh, guilty of zimene anapangazo amva so don't come kumazandipanga blame ineyo for some sins of some random ass Khumbo Kachali eh? and ineyo don't come kumazandipanga blame for, for some sins of kayandani goodall gondwe kayandani no amva judge me for my character ineyo amva ndiye anthu ama- amadabwa kuti nde umadana ndi bingu iweyo yes chifukwa choti bingu ananena explicitly kunena kuti sizingatheke kuti pazikhala atumbuka ambiri in a setting munthu president kunena chimenecho live pa msonkhano kunena kuti zisamatheke kuti atumbuka azikhala ambiri in a setting ndikupanga policy kupanga implement zinthu zija not based on equity iyayi based on hate ndikumadabwa kuti atumbuka ena kumakhala kumene ku- kumams- kumapanga surround bingu kumapanga implement agenda imeneja very shocking and ineyo I've never understood ku rationale yake kunena kuti anthuwa ndi asankho anthuwa ndi odana ndi anthu anthuwa ndi oti amamwa magazi kumene amakhala chifukwa choti munthu amene angaganize in these terms ndi munthu amene ali oyipa mtima satana ndiye stop it kuyambira lero don't come at me ndi izizi Atumbuka ndi asankho unless you acknowledge kuti sankho layambira kwa inuyo sankho mukupanga ndi inuyo sankho limene lili panopa la official ndi la inuyo taona ifeyo sankho limene akunena ma officials ma president mafumu hmm? respected people kumapanga endorse zinthu ngati zimenezi is from your side anyway ndafika kumsewu zimene ndiziyankhula sizingatheke going home now cheers